2025 uh, mutu wanga walero ndikunena kuti chakwera challenges uh, united states and uh, zipani zina zitatu zalembetsedwa mdziko muno ndiye tiyambe ya united states iyi i'm going to play audio but this audio uh, is in chichewa i think ambiri mwamva you have heard mwa, you have listened to this audio

uh, ama- tingonena kuti usa engaged malawi defense force and the malawi defense force analonjeza promised kuti there will be uh, f- free and fair elections pa 16 september pano komano uh, ali mu discussion yawo ya za elections uh, united states inapempha mdf

uh, say something on this ndiye kuti chakwera will tell the donors kuti ayi we arrested those guys tikanakhala kuti we did not do it you could see or you could hear opposition akunena is, is, is. so silence ya opposition pankhani ngati iyi ipangisa kuti chakwera akamapita mwakauza azungu aja azikhulupirira kuti andi zoonadi anthu anamangidwa nanga bwanji opposition sikupanga react so our opposition this is what time you have to rise and you have to report these people message inachokera ku united states kuti the guys those gangsters have to be arrested and they pretended like they arrested them but now they are out and the case closed because Ch- richard chimwendo has challenged even chakwera himself has challenged united states right kunena kuti they should not get involved in malawian affairs

mukaona mmene history mwakhala mukuyimvera kuchokera kumbuyo kunseku ife mmene tili panopa even south africa itself is failing to fight with the usa south africa they're respecting their diplomacy partnership ndi america and they don't want to say much or bad anything about usa because they are doing their own things like business and all that anthu akuopa kuti mabusiness awo atsekedwa you, e- you will never see or hear somebody from us i mean from south africa talking bad about usa never i'm talking about in terms of politics and all that UA, south africa humbles itself they want to respect their relationship right and munthu amene amuthamangisa kujawo amuthamangisa ku us uja atabwera ku south africa kunoko sananene zoyipa zazikulu aku america right

usa cannot arrest us we are the government what government are you talking about ifeyo tu economically or politically right we cannot engage in a conflict with usa military let me tell you this because even military yathu imene tinakumalawi kapena kuti malawi defense force yathu ijayo the whole system ya ku malawi defense force is from united states whether you like it or not

finished completely i'm telling you i think uyu china chake chikumusata kaya ndi minyama kapena wachita kulozedwa kapena kupepetulidwa koma uyu chipo china chake chikumusata chakwera uyu because munthu akakuuza kuti arrest them you you supposed to arrest them ndipo anthu aone newspaper ilembe pamene paja kuti anthu amangidwa azipita ku court and uh, aliyense akhale mboni kuona kuti pakumangidwa apo that one has been arrested he went to court he's in jail 5 years 7 years and tizoonadi kuti anthu akuseva because zimene zinachitika pa lilongwe zijazo

if they are going to continue next year i'm telling you apapa ndiye kuti tikhalani kuonano nyekwe jainiyeni kuzikhala kuphedwa literally and anthu akavoteredwa tumboma no any country will get involved kunena kuti no why doing this no because iwo achazapitiriza kwazoti okay this is what you voted for so no any white person will come to get involved and say anything about this but we uh, once again i would like to thank us embassy for releasing that statement because without them sitikanakhala pamene tili pa by now china chake choipa chikanakhala chitachitika mwanamvetsetsa so ifeyo democracy yathu that means our democracy is not protected, protected by us because we cannot demonstrate we cannot criticize president chakwera uh, tikufunika kuti azungu aja azitiyankhulira if usa says something then they pretend like they are quiet or they are following the orders but they are not imagine on their round table they were saying

but they just wanted to protect human rights in Malawi because there's no human rights right now. Nde uyu ade afuna kuti azi challenge azungu. You can't challenge white people, my brother. You are very far. You are very far. Kodi tu muntu kuti uwine kapena kuti nkhondo. I can tell you kuti mupite ku history. United States eh, ili ndi ma ma strong uh, countries amene angathe kupanga nawo alliance. Right? United States can impose a sanction. We saw re recently

Malawians will be affected. We know Chakwera is going, but we don't want Malawi to suffer just because of one person, Chakwera. No. In short, Chakwera sanalemekeze zimene United States inanena. Yonena kuti amange anthu ndipo anthu aliyense aone zonena kuti anthu aja amangidwa. Sanalemekeze zimenezo. So kumanena zonena kuti we are the government we cannot be arrested. Akuluakulu mukunama kwambiri. Mukunama. Mukunama ndikati mukunama ndiye munimvesese. Dziko lathu la Malawi linolo china chicho simadala chopempha. The reason why USA is getting involved or is telling us what to do it is because we depending on them. It is same like you always ask for money from somebody else. That somebody

we don't have anything we got fokoli that's why they want to make sure kuti umumu muli transparency muziko umu kuti ndalama zathu zimene tikupereka zija zikugwira ntchito tizione zikugwira ntchito yake imene ife tapatsira anthuwa ndi chifukwa chake anthu aja mumaona azungu aja amabwera muziko muno kumalowerera zochitika chitika

pamakhala zokambirana. Ndalama zina zikamaperekedwa ku Malawi kuno zimaperekedwa kuti zilemekeze democracy. Ndalama zina zikamaperekedwa kuchoka United States, they give that money to respect democracy, to protect democracy, to respect human rights. Ndalamazi sikuti ndalama zija zimangoperekedwa ayi. Pamakhala zinthu zina zake kuti akamati bilateral talk nkhani yake imakhala imeneyo. Pazikhala ma agreement kumasayinirana. You must respect human rights. We are giving you this money. So if you got money through that and you are not respecting the human rights, chimachitika ndi cha they sanction you. Say this which Akwera, we might tell him he's young. He's young. They are watching him, and whatever is going to face, that will be none of our business. If it is a katu kumuseka, chifa uyu Chakwera ndo samvera. Even anthu amene akumusapota pakadali panopa, the people who are following, because we know Chakwera got little followers, and his little followers complains right now. Following yake ikudandaula pakadali panopa, kunena kuti akwakulu, we support this guy, but this government what is it, it's shameful. zamanyazi ndipo zomvetsa chisoni mundimvetsetse munthu pena mumachita kukanika anthu mumachita pange pa independent kumachita kuopa kuima pachipani cha mcp munthu pakadali pano akuchita kuopa kunena kuti ine wa mcp pagulu pa anthu chifukwa cha nkhanza ya chipani it's not kuti anthu akudana ndi chipanicho komano the behavior of these leaders is what makes people kuopa kuti anene kuti ndine wa chipani cha mcp anthu akuchita manyazi abwana kumtundaku chifukwa cha makhalidwe anu onunkha Muli ma MP ambiri amene pali anthu ambiri amene akufuna kuyimira chipani cha, cha mcp kusogolo kuko koma anthu akuchita manyazi kuona ndi mmene boma ili likuyendera amachita kuti amwene boma ili ndi ayi amwene boma ili ndikunyula boma ili ndilotukwanitsa ili komanso munthu woti adzuke anene chilungamo ngati mene amakambira achina a Mtumbuka mumba aja ayamba zomuloza chala mpakana timupha timupha and all that you understand chipani ichi ndi chipani chochititsa manyazi mbiri yanu yaipa secondly ndakamba za some three parties have been registered today as i'm saying have been registered and there's a reason why zipani zidzalembetsedwa mdziko muno zipani zidzalembetsedwa and i did analyze this this other day koma anthu ena ake mumazitenga mumaphweketsa nkhani ndiyonena kuti there is somebody who is advising chakwera kapena chipani cha malawi congress party kunena kuti pakhale zipani zina

asegule zipani those parties we are seeing today like ya honourable kondwani nankhumwa chipani chimenechocho ndi chipani cha mcp chipani cha a honourable a usi amanganya bambo asikono chipani chimenechocho ndi cha malawi congress party if you don't know then now you know mundimvetsetse ndiye

what they are going to do uh, MEC idzapereka mavoti ochuluka saizi inake yabwino because they already counted it they apanga tingoti strategize right apanga strategize or kapena apanga formulate right kuti this is what is going to do this party muchipatse mavoti mwakuti chipani cha kondwani nankhumwa mwakuti chipani ichi muchipatse mwakuti zipani izizi zachita panga register kumene zipange mwakuti mwakuti mwakuti ndiyeno apanga they summed up apanga sum up kuti okay tikaphatikiza zonse izizi zotsatira zake zidzakhala kuti okay tikaphatikiza cha- cha- cha- okay kumene kuku zipani izizi za kondwani nankhumwa all that adzakhala kuti umene kwapeza 30% that nga- kumene kukuli 30% kondwani uja um, mmati chani chakwerayo adzangomuyika pena pake ncholinga chonena kuti zipani zijazo because they already engaged them its their own party as i've just said its their own party adzatenga zipani zimene zijazo akafika kumene kujaja ndi kutenga achakwera ndikuphatikiza kunena kuti boma ndi ilili ndimene tapanga ife anybody who doesn't want to join us that's their own problem This is what the government we are going to form. Pali munthu unaka kwapanga advice. If you think that I'm stupid what I'm saying, I'm sorry. But this is what is going to happen. Zipani zikusegudwa jani za Malawi Congress Party. Agwirizana kale ndi akumeki. Don't trust Annabel Mtalimanja. And when I'm saying Annabel, uh, just as Annabel Mtalimanja, I'm not attacking her. She's the topic. Kunali Jane Ansah. Jane Ansah anachosedwa nkhani zake zomwe khangati zimene zizi. right ndiye mukamanena kuti Annabel sangachoke sangachoke pamene it is an obvious kunena kuti munthuyo is a former president of malawi congress party's daughter now is a chairperson wa malawi electoral commission what do you think olo atakhala kuti iwe ndi mwana kapena kuti nzeru ulibe what do you think just by, use, by using your common sense what do you think inuyo Annabel justice Annabel Mtalimanja angadzanene kuti dpp ndimene yawina kapena kuti utm aford dpp yanjani angadzanene kuti ndi chimene chawina eti pogwiritsa ntchito nzeru zanu kapena common sense yanu inu mmene mukuonera mwana wa john tembo ndikukakhala chairperson wa ku MEC inu mukuona ngati anganene kuti opposition ndimene yawina inuyo mukakhala nokha amalawi mudzifunse nokhanokha it is an obvious this lady will declare malawi congress party or President Chakwera as a winner, even though he did not win, or he did not make it. That's why maina mukuona kuti apangidwa delete mu system aja. Nkhani ndi yonena kuti mafiga amene ajawo ndikuti ampatsa ndani kodi apatsa opposition amene atuluka because ndi zimene akufuna kupanga boma. So, a Timothy Mtambo a honourable Chihana, a Peter Mutharika, a Shadrack Namalomba, a Dr. Kabambe, kayanso masenior aja adono kuti masenior ali kumbali ya opposition kwa adono a honourable Atupele Muluzi. ngati inu anthu andale mukhale pansi mukambirane how are you going to defeat this because this is not on we cannot tolerate anthu omwewa kuti atilamuleso because apapa what we are seeing apapa we are seeing something bad in or from next year sitidzakhala ndi ufulu wina uliwonse and zambiri zoyipa zikhala zikuchitika mdziko muno so nthawi yoti titeteze wachinyamata nthawi yoti titeteze ndi yomwe ino sikuti tu anthu sakavota anthu akavota anthu sakavotera chakwera koma chifukwa chokuti anthu amene akupanga control system yo mitu mwawo muli manyi yaovunda chifukwa chokuti ndalama zija zatseka makutu zasokoneza system yakaganizidwe kawo ndalama zimene alandira kuchoka kwa mcp because tamvetsedwa kale kuti akuluakulu alandira ndalama za nkhaninkhani so that means chakwera has weakened malawi defense force not the whole the team komano the commander because the commander is from his region, his tribe. He's also Malawi Congress Party member. M- Ujeni Inspector General of Malawi Police Service is from Central Region, is also Chewa tribe. Chakwera's tribe. What do you think? Huh? ndi chifukwa chake mukuona kuti anthu amangidwa lero lero mulungu tulutsidwa ndikumachalenja kunena kuti and zachibwana ife ndi boma Huh? kumakamba zoyipa za united states so zimene ndimafuna ndikupangeni address pakadali panopa ndi zimene zizi koma I'm telling you nkhani iyi musayitenge ku, ku, kupepuka nkhani makamaka iyi yazipani iyi iyi yokuza ndi united states and, U- and, and Ame- malawi i know uh, usa is going to react and usa sees what is happening right now right and chakwera what is going to see there in the future if eh, we are, we are appealing to usa embassy or whatsoever uh, it should, should not affect us let the sanction ikhale ya chakwera himself or his cabinet and whatsoever there but this sanction or whatever is coming from usa isamatipange affect ife ngati amalawi because we are suffering we need change and we need their involvement chifukwa panopa

Nobody in this country will stand kunena kuti I want to contest in this country at no matter age, even 20 years old. You won't have access with this government. I'm telling you. These people, they are evil. They are evil. They want to block everyone. Amene akuoneka kuti ali, he has interest to contest pa 2025 apapa. Akufuna amuone kuti amkhaulise ngati sali wakwawo amkhaulise mpaka na iwo wapitirire. ndifuna ndikuuzeni kuti that reason I'm saying that cha- m- P- professor Arthur Peter Mutharika is old it's not even enough reason I've given you some other examples mwayamba mukumanga mwana wa mng'ono Alfred Gangata eti ana oti akudzuka mundale munam'manga uh, munamuopseza matenda anuyo ndipotunso munam'manganso Fredokiss very young leader Fredokiss mukapeza kuti mukamuopseza mukam'manganso asamapezeke mundale these are the people these are the future these are the future we had been talking all long future ija ndi imeneyi achina Fredokiss awa ndi magazi ena akudzukadzuka ku DPP wang'ono ang'ono achina Gangata wa achina Chisale magazi amene ajawo ndi amene ndiye tsogololo so mukamamanga achina tsogololo ana ngati amenewa so mukuona kuti ndale zakezo ziziyenda bwanji inu achakwera you president chakwera ndi wakoyo so called uh, your loved son ujeni Richard Chimwendo Banda tipange bwanji tsopano ife ifeyo ngati achinyamata tipange bwanji mdziko muno because simukufuna munthu wina aliyense simukufuna munthu wina aliyense kuti akhale opikisana nanu ndiye ifenso tikuuzani kuti this thing of saying if age limit uh, bill what what in parliament is just for political you just want to try to stop everybody to weaken people kuti asapange nawo inu mungokhala pamenepo mpaka kalekale but this thing is not going to happen i'm telling you in jesus name this thing is not going to happen in opposition ndikumaliza live iyiyi Mulembe chikalata mutumize ku ma embassy onse amene amatipanga ifeyo amatithandiza financially kaya whatsoever m'Malawi muno. Muwauze zimene zikuchitika. Ndakuuzani nkhani iyi kuti akuimisa Mutharika kunena kuti Mutha- Mutharika wakalamba asaimirenso. Iyayi anapanga mess up and all that. Koma aneni mukaona leadership ya Mutharika ndi imene ili panopa mukhoza kumasiyanitsa nokha. Sizotinso kuti mukufuna munthu winawake kuti achite kukuuzani yayi nokha mwaziona ndipike mmene amayendetsera anthu aja ndi mmene akuyendetsera panopa. Mukundimvetsetsa eh? Ndiye pano Muwauze kunena kuti pano pabwera achinyamata amene adzuka kumene achina Ganganda ndi ma guys ena akudzuka, anawonso akumangidwa akuti sakuyeneranso kujoina ndale. Recently taona za achina Chilima zija. Zambiri zachitika ndiye panopa ndizonena kuti ifeyo tifuna mulembe kalata ya opposition ndithu and zimenezi ndikukamba kwa inu a Dr. Kabambe, a Hon. Atupele Muluzi, a Prof. Arthur Peter Mutharika, a Shadric Namalomba, a PP mayi Joyce Banda, Ndani kodi uyu ena ndani amene ku- a- auchena a- a Timothy Mtambo kumeneko komanso awo a bambo Chihana. Khalani mukambirane zimenezizi. Akumangamanga achinyamata chabwino IPM omwe akuti akalamba tiyasiye ka IPM tayike mblacks tiyasiye ka yapo. Awawa achinyamata awawa awawa amene akuwamangawa. Zikugwirizananso ndi zimenezizi za ma age limit. zimenezozo ndi zimene mukuyenera kuti mukhale pansi mukambirane chifukwa zikungoonetseratu kuti anthu awa afuna apitirize because they have messed up ndi akuopa kumangidwa koma they, they will be arrested so adzamangidwa chifukwa choti apanga zinthu zowola zinthu zosayenerera zimene sizotinso zimene ife tinavotera mukundimvetsetsa chifukwa munthu sungamutchalenje Mmalawi kumamuuza zonena kuti ayi zinthu zakwera panopa mukhoza kugulitsa matumba a chimanga ochuluka kapena kuti lochepa thumba limodzi mukagula fertilizer mukundimvetsetsa sindidziwa kuti economics yake munapangira kuti zopepera za ugalu zenizeni zimene zikuchitika mdziko munomu ukoko pa time imene ndamaliza video iyi mupange download musunge mkompyuta mwanu because ikapita 30 min 30 days facebook akupanga delete video iyi right ndi zimene ena apanga report kuseri uko zimene apangira report zinthuzi ndi uh, ah, apapa ndidzapangapo trim ndikapanga trim apapa kameneko ndidzagawa ndifuna ndiauze adanulu Ndikuuzeninso inu a Mlaka Maliro komanso a, a, a ujeni a Nkasa kunena kuti uh, we are respecting your human right. Muli ndi ufulu wopanga chimene mungathe kufuna, palibe munthu amene angakuletseni kuchita zinthu zanu. Right? Aliyense ali ndi ufulu kujoina chipani chimene angathe kuchifuna. Right? Komano these are just free advice as brothers. Ndale musafike nazo pa uchitsiru. Mdziko munomu mmene zinthu zikuyendera sizikuyenda bwino. Amalawi akudandaula, Amalawi akuvutika, anthu akufa ndi depression, anthu akungozimangirira mdziko muno. Zinthu sizikuyenda bwino. Inuyo ngati oyimba amene muli ndi following yet sumayenera of course tikudziwa zoona kuti you are trying to play your right. Zimenezo tikumvesesa. Komano mulione dziko ndi mene likuyenda mukunena kuti kodi ufulu wanga umene ndikugwirisa ntchito ufulu waine. Koma ndi mene zinthu zikugwira zikuyendera mdziko munomo. Ine ndikulondola. Ndikulemekezesa ufulu wa Malawi. advertising a chakwera kuti a- ayimenso is a big blunder i'm telling you is a big blunder and amalawi akamamudandaula chakwera akukudandaulaninso inuyo oyimba inu iyi ndi langizo langa chabe ndikuziwa zoona kuti chifukwa cha dyera kapena mwina kubweza moto kapena kukula mtima simungamvere zimene ndikukuuzanizi koma ndikukuuzani izizi as brothers as my fellow citizen muli ndi ana amene munabereka right anawo ali ndi tsogolo Recently pali nkhani inayake imene inachitika yokhudzana ndi Fredokiss. Anapita ku company ina imene ama- ama- anakapanga apply ntchito kumeneko anamuitana pa interview. And munthu amene akuoneka kuti anali ndi degree yomveka bwino yokhonzanso bwino anali Fredokiss. Koma pa chifukwa chokuti pa degree yake panali mawu otchedwa kuti kamlepo. Ananena kuti uyu ni mwana wa Kamlepo Kalua amene sitimpasa ntchito and literally anachita kukambanso yekha Fredokiss pa Times and dziko linamva. Pa chifukwa cha nkhani ya ndale, John Tembo mwana wake atabadwa, Annabel Mtalimanja anakana kuti azigwiritsa ntchito maina a John Tembo. Anapanga adopt maina ena. Nobody know, uh, knew. Pa nthawi imeneyo ku ku administration kuti uyu ni mwana wa John Tembo. Mwina ena amangoziwa mwachinsinsi. Anabisa dzinalo chifukwa chani? Nkhani zake amaopa kuti Annabel Mtalimanja akanakumana nazo ngati zimene anakumana nazo ndi Fredokiss. My point is, zimene mukupanga izizi zizapanga affect ana anu ana anuwo ku sukulu akulembetsa kuti kaya tingonena just give an example efero mlaka maliro et john mlaka maliro ma certificate awo amene anapita ku sukulu koko ndi amenewo ndithu so mene unganene kuti chanichani sungapange edit kupita ku university kuja kuphunzira kale sungapite pa Chanco kukanena kuti ah, ine ndi John Phiri kapena John Banda no uzakhalanso efero mlaka maliro yomweyo ku university ku degree yako izakhala yomweyo nde nkhani ndionena kuti amene akusekula company kusogoloku amene ndi amabwana ambiri amene ali makampani mtsogolo munomu amene ali ndi makampani mdziko munomu sikuti onse ndi a Malawi congress party zimenezozo mukuyenera kuti mudziwe komanso amabwana ambiri sikuti amabwera poyera ndikuyankhula kunena kuti ifeyo chakwera akutibowa samanena zimenezo ma human res- amene amapanga za human resources amene amalemba ntchito koko sikuti amabwera poyera ngati mene tikubwera pa kumanena kunena kuti chakwera iwe ukupanga za usiru boma ili lankhanza lokupha mwakuti mwakuti sumadziwa and you never know kuti kodi Chilima anali ndi ma followers anthu amene amamukonda even ama company anali anthu angati ndi ma company angati ochuluka mabwana amene anali ma company ku Malawi amene amamukonda Chilima ndipo anakhumudwa ndi imfa ya Chilima now you tell me mwana wako wamaliza pa Chanco paja sukulu akafunsira ntchito kwa mwini wake wa company mwini wake company yo anali fani wa Chilima ndiye wakaiona certificate ya mwana wako akuti a director afuna akaone ma certificate ku ma degree ochoka ku Chancellor College akaone kuti John Mlaka Maliro Ndiye akuliganizira kuona imfa imene inachitika ya Chilima Chesana imvesese. Mlaka Maliro yake yemweyo amene amasapota a Chakwera a Chakwera chipani chao chimene chinapha Chilima. Muuze ni ntchito palibe. Point yanga ndi imeneyoyo. Musamale popanga zinthu ndale izi. Ngati mukupangira kuti mukuona ngati kuti inuyo ndinu anthu madolo muzalira pasogolo and inuyo a Mlaka Maliro. We know I've been saying this and I repeat. I keep on repeating. You have done a lot and a lot as Dan Lu we know that and you don't care because ukuziwa zoona kuti masiku ako okhala paziko lapansi panopa achepa ine ndadyerera komano uzimvere chisoni ngati Mlaka Maliro oyimba amene amalemekizidwa mdziko muno uzimvere chisoni wekha komanso ana akowa kuti ukuwasiyira sogolo lanji a Dan Lu ana anuwa mukuwasiyira sogolo lanji komanso inuyo mmati mukatulutsa ka video anthu kumakutukwanani pa facebook mu muzifunse funso kuti kodi anthu onse aja angakhale opeperani ukakhala ukakhala ochenjera 1 million mwazerezeka nayo mutu mpaka na bongo wanu wasiya kugwira ntchito ngati mukuona ngati kuti zimene ndikukamba zinthu zopepera i'm telling you your children you won't be there because that time zaka kuti some, some of you 50 years you won't be there mos inu a Mlaka Maliro 70 years kusogoloku 60 80 years kusogoloku muzakhala muliko koma mwana wanu amene mwaberekayo next 50 years 50 years mwana wanu kusogolo azakhala aliko iwe dan lu 60 years mwana wako kusogoloku azakhala aliko iwe dan lu 60 years kusogoloku uzakhala uliko or 60 years even ineyo 60 years kusogolo kuzakhala ndiliko 60 years kuzakhala ine kulibe koma mwana wanga 60 years zikubwera kusogoloku azakhala kuti aliko so anthu akusunga zinthu mu history nkhani zokhuza na a Gadama amene anaphedwa ndi history mundimvesese a Gadama cha kumene amachokera kumuzi wakumene kumadandaula recently we have lost ben longwe we have lost Ralph Kasambara ku Nkhatabe kodi inu mukuona ngati kuti aku- anthu aku Nkhatabe aja akumva bwanji ndi Congress and ku Nkhatabe kodi nchifukwa chani anthu aku Nkhatabe kapena kuti anthu akumpoto mmapanga chipongwe chonchichi Orton Chirwa munamupha right Aleke Banda amene anamangidwa koma anthu oti amamenyeranso nkhondo ndani kuwamenyeranso nkhondo a Kamuzu kodi anthu aku Nkhata ku Nkhatabe adalakwa chani kulandira chipongwe choterechichi Ben Longwe tinamva zoti mwampanga chipongwe and we are going to expose this few days tipangodikira kuti maliro aja aikidwe anthu aku Nkhatabe adalakwanji ndiye Patachitika maliro aja Malo moti aku boma nga as a human right posatengera kuti kaya amati amati gadabuza and Ben Longwe samaona mbali amapezeka kuti lero wakwera yanu mawa wakwera ya DPP iyayi wachoka DPP wakwera ya Atupele Muluzi iyayi wachoka Atupele Muluzi wakakwera ya ndani wakakwera ya uh, UTM ya Chilima ndimene anali Ben Longwe anali ngati Billy Mankwet komano zimene jazo zimasonyeza zoona kuti munthu uyu is not authentically kuti is fighting for one ngati mene analili a HRDC Ben Longwe anali patriotic citizen chifukwa samaonesa kuti ine iyayi koma ndikupa amakhala kuti ayigagada dpp ngati mene amapangira achina DC achina Bon Kalindo alibe mbali yeniyeni ino ayi mcp mukapanga zabwino Bon Kalindo amakuyamikirani dpp mukapanga zabwino amakuyamikirani dpp mukapanga zabwino kusama izuzula mcp kama amazuzula Unamvetsa? so ngati citizen mene analili taluza ben longwe akuboma osachita china china chilichonse maliro ake osalemekeza nkhaza zokha zokha ndiye mukapangisa msonkhano ku nkhata bay inuyo msonkhano mene machitsa nkhata bay kwa munthu amene samasata ndale akuza maona ngati msonkhano jandwa nomu msonkhano uja mumapita kuti mukaone reaction ya anthu aku nkhata bay kuti akapanga react bwanji after imfa ya Ben Longwe amene ali mtonga wa ku nkhata bay ndiye mumapita ukachosha kumene kuja kukaona kuti kodi ndiwokwiya let me tell you the tumbuka people or northern people they are not stupid they look calm samafuna zolongolola koma ndi anthu onena kuti ikafika nthawi yawo yonena kuti apange react amapanga react and i'm telling you this is another downfall ya iwe president chakwera boma lanu lokha lapha atonga awiri ralph kasambara ben longwe boma lanu kudzaphanso achinangoni mukupha achinalomwe kupha achinatumbuka boma ili la mcp anthu inuyo ni anthu oyipa and udani umene muna- munaukonza inuyo ndi udani waukulu kwambiri muli ndi adani ochuluka kuse- kuposera ndi anthu amene akukondani ndiye munthu amene ama- akukukonzekerani zoyipa inuyo simukumdziwa mboma lanu lomwero Tisakambenso zakuti side yayi. Boma lanu lomwe mukulamulalo muli anthu ena ake zimene mukupangazi sakugwirizana nazo. Zimene munapanga pa Ralph Kasambara, Ben Longwe, a Chilima, Mayi Muluzi aja ndi ena aja. Ogwira na ntchito mboma momwemo sakukondwa nanu. Ine ndi okhudzana ma civil servant. Ndinatumizidwa message imene sinapange post apapa. Anandiuza message ku WhatsApp. A Sitio Malawi, ifeyo ngati aziphunzitsi sitipanga mademo. Koma ifeyo tidzagwira ntchito pa nthawi yovota. tizaona kuti tizavotera ndani it is an obvious it is a clear message kunena kuti these teachers they are not going to vote for president chakwera unless chakwera wakabira wakavota wako, amene wakabira amukokera ma civil servant siomenyana nawo ndifuna ndikuuzeni mwanamvesesa iwe chakwera chilipo china chake chimene chikukuona chifukwa ndiona kuti iwe chakwera wachita kupepetulidwa munthu ukapepetulidwatu sumamva za munthu chifukwa amakhala kuti akupepetula mwanamvesesa umakhala ngati umangoyenda ngati ndiwe chilengwalengwa siumva za munthu sungamenyane ndi anthu ogwira ntchito mboma amenewawa anthu amenewawa these are the ones who are going to pull you down no matter how strong you can be koma sungalimbane you can't fight with masses munamvesesa anthu amene angathe kupanga sabotage boma ili ndi- ndi anthu ake ndi amenewawa chifukwa chani you are not respecting their human right nkhanza zimene mukuonesa aziphunzitsi awa apolisi awa ndani ndani i am not talking about mayi yolamu inspector general of malawi police service kapena a valentino phiri commander ya- wa defense force i'm not talking about that koma timatoka ma juniors chifukwa ku defense force ku defense force kuli nkhanza pasapezeko ya msilikali mmodzi kuyankhula mawu akuti amene akhala pansi choka mbaraks muno basi ntchito yatha all that kapena kungompanga transfer kuti poto ambo masamangochita zinthu izi yayi kuopa kusumiridwa koma ndikukuwuzani kuti ma civil servant amawa a- a- a- ma civil servant ngati mcp itapitirize anthu ambiri ogwira ntchito mboma chaka chamawa ntchito yambi- ambiri ikhala ikutha komanso sadzalandira compensation ina iliyonse chaka chaka chamawa asilikali ambiri chaka chamawa kumalawi this is the message imene ndalandira kuseri kumene ndi- ndakhala phe kuti ndis- ndikuwuzeni next year ngati chakwera ngati apitirize anthu ambiri ogwira ntchito kumalawi defense force ntchito zizatha komanso ambiri azapwetekedwa ena azaphedwa kumene even kumalawi police service wina ndi mayi amene wavulazidwa kucha anthu aku Malawi Defense Force ndi ku Malawi Police Service ndi anthu omvesa chisoni kwambiri chifukwa choti alibe nthawi yoti akhoza kuzuzula boma chifukwa ndi boma limene likulamula koma zawo zimathera mtani ndimamvera chisoni kwambiri chifukwa chake timayankhulira kukhala kumbali yawo chifukwa kuti they can't defend themselves politically they are victims ndiye zili kwa iwe inuyo asilikali moto ukumva mbebe ndinu and chaka chamawa ndakuwuzani kale Chakwera kuti apitilize ambiri kumenekoko mwapangidwa kale mark amene mukuoneka kuti simukupanga za Chakwera mwapangidwa kale mark muzakhala mupangidwa transfer ena kungochotsedwa komanso ena mudzaphedwa ndi asilikali anzanu omwewo recently tinaziona zimene zinachitika ku Zomba kucha ndiye musanene kuti sindinakuuzeni paja amati wamisala adaona nkhondo ichi ndi chikondi chabe ndimayenera kuti ndipite ku ntchito one hour imene ndatayi apapa ndikanakhala nditapanga ndalama yoposera 100 rand koma ndabwera pano kupanga address inuyo chifukwa chakukondani right ndi amene mukutukwana koma timabwera pano kupanga address nkhani ngati izizi mwayi ngati uwu simuzakhala nawo we had ben longwe now ben longwe is gone right mumakanika kumulemekeza munthu adakali ndi moyo he was a freedom fighter he was this ben longwe mwamulemekeza atapita ambiri Tithokoze kuti ambiri komanso tathokoza a Bon- a Bon Kalindo chifukwa chokuzipereka ah, kuthandiza kumaliro kuja munapezeka tikuyamikeni kwambiri chifukwa cha chikondi chanu koma no message yanga kwa amalawi kuno ndi kuti musamamkonde munthu akamwalira this behavior of showing uh, love or support munthu akamwalira ikuyenera kuti ithesedwe ngati munthu akuchita bwino ali moyo mmene akupangira Bon Kalindo achina Lytton Mangochi tiyeni tiwapange expose in polite way tiaonesere chikondi Tiaziwise anthu kuti awa ndi ma freedom fighters they are doing great job for us apatseni support ndi kenakake kangachepe athandizeni anthu amene aja alibe kulibe kumene amalandila ndalama koma anapeleka moyo wawo uja kuwuika pachiswe chifukwa cha inuyo ndi chikondi chimene chijacho ndiye tiyeni tiphunzire kumukonda munthu ali moyo osati akamwalira lero Ben Longwe wataya moyo wake chifukwa cha inuyo amalawi Ben Longwe ndikubwereza wataya moyo wake chifukwa cha inuyo amalawi. panthawi imene amayankhula nonse munali chete wamwalira iye anali fight, freedom fight it doesn't affect you tili pano ifeyo monga ngati ma activists mmanena kuti zili pano ndi za tonse iwo amene amanena kuti ine ndi wa dpp peter mutharika amandilipira ine ndalama only god knows kuti a peter mutharika amandipasa ndalama mani chilungamo chake ndimachiziwa mukuona kupweteka lero chifukwa kuti ndimayankhula zabwino za dpp kaya za utm whatsoever nthawi imene hrdc imamenyera nkhondo mcp siunali mlandu and it was fine pakadali pano pa chair atsi ndi mcp it is still fine zimene zikuchitika mdziko muno simunaone pa chair atsi kudzuka kupanga condemn zoyipa zikuchitika mdziko muno and it still it is fine ife kuti tikambe pano paza mutharika kapena za dpp mmati ndine kadeti ndiye ineyo ndikubwera ndiyipasa moto osati masewera moto ndiyipasa nawe ngati uli wa opposition and anthu ndikufuna kupanga mgwirizano moto ndikupasani mavidiyo kilipo kuchemererani ndikhala ndikutulusa amene zitampwetekeyo akhoza kuona kuti apanga bwanji yeah. koma pano sitipanga za malawi congress party Ndikatere ine ndizipita Situation Malawi mwakoma nonse ife ndi ayani popanda inu.